karamɔgɔ n ma s'i ma baasi la ne b'a fɛ ka bɔ de an bɛ taa fɛn ɲini la ni n terikɛ de don ka kɔn fɛn ɲini ɲɛ n b'a fɛ ka tɔgɔ de sɔrɔ n sekun y'i ma tɔgɔ ko de i ka tɔgɔ baara n ye e nakun ye tɔgɔ baara de ko ye i nacogo ɲɛna ne bɛ tɔgɔ baara fo sigiyɔrɔma saba tɔgɔ baara fɔlɔ i tɔgɔ bɛ da i ka sigida la tɔgɔ baara filanan i tɔgɔ bɛ da i ka jamana la tɔgɔ baara sabanan i tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ nka baara ninnu kelen kelen bɛɛ n'u sariti u kelen kelen bɛɛ n'u saraka fana karamɔgɔ n y'o faamu ni maa min bɛ fɛ ka sigida tɔgɔ baara karamɔgɔ saraka ye jumɛn de ye ni maa min bɛ fɛ ka sigida tɔgɔ baara o saraka ye denmisɛnnin san wolonfila ye a kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye o a ka san wolonfila dɔrɔn sɔrɔ walima i ka na n'a ja dɔ ye ayiwa n y'o mɛn karamɔgɔ ɔ ni maa min bɛ fɛ ka jamana tɔgɔ baara karamɔgɔ i t'o fana saraka fɔ n ye n'i bɛ fɛ ka jamana tɔgɔ baara o saraka ye bogotigi kuwafasi ye min ma deli ka cɛko kɛ kalo saba o kɔ i ka jamana bɛɛ b'i tɔgɔ fɔ n y'o fɛnɛ mɛn ɔ ni maa min b'a fɛ ka diɲɛ tɔgɔ baara karamɔgɔ o saraka ye jumɛn de ye hmm. diɲɛ tɔgɔ baara o tɛ se ka k'i ye ten f'i ka tɛmɛ sigida tɔgɔ fɛ ani jamana tɔgɔ n'o kɛra n bɛ sɔrɔ ka diɲɛ tɔgɔ baara i ye nka n'i mago b'a saraka la a saraka bɛ bɛn maa tan ani wɔɔrɔ de ma diɲɛ baara tɔgɔ saraka maa tan ani wɔɔrɔ i b'i jilaja ka lajɛ dɔ kɛ lajɛ in k'a kɛ ɲɛnajɛ o ɲɛnajɛ in sigila sa an b'an ka fitinɛ wuli k'an ka tataw ta o kɔfɛ i bɛ diɲɛ tɔgɔ sɔrɔ baasi tɛ karamɔgɔ n y'i ka sarakaw mɛn nka n bɛ laɲini dɔ k'i fɛ n'o ma kɛ baasi ye n bɛ taa so fɔlɔ n bɛ n kɔnɔna miiri sabula i ka sarakaw o gɛlɛya bɛ n ma ɔ e bɛ taa so i bɛ taa i hakilila miiri kɛ maa min ye yan f'e ye o m'a f'e ye ko n'i bɛ na i bɛ sira kelen ta tiɲɛ don a y'a fɔ miiriko t'a la ayiwa o tɛ baasi ye karamɔgɔ ne nakun de don nin ye n terikɛ de ye yala o b'i ka minɛ bɔ wa n bɛ nin kɛ ka sigida tɔgɔ baara i ye ale ni jamana o kɔfɛ n bɛ diɲɛ tɔgɔ baara i ye n mɛnna n ka ko la nka n ma nin ɲɔgɔn kanagɛlɛn ye k'i teri di k'a kɛ saraka ye e ka taa taa ha ha ha ha

ne bɛna taa bamakɔ n bɛ taa fɛn ɲini nka wari ko tɛ sanu ko tɛ ne bɛ taa tɔgɔ de ɲini ne ka jateminɛw la ani n ka lakɔlɔsili ni n ka faamu la ne y'a ye saya ye fɛn bɛɛ lajɛlen ta fo n'a kɛra tɔgɔ de ye o tuma na fo ne fana ka kɛ tɔgɔtigi de ye e musa ko tɔgɔ wa awɔ e ma kalan e tɛ kalan k'e bɛ taa tɔgɔ ɲini e dun b'a dɔn tɔgɔtigiba caman bɛ yen nɔ bi u bɛɛ bɛ tɔgɔ sɔrɔ nka u b'a sɔrɔ ɲani ni maɲumako caman de la n y'o kuma mɛn wa o kan'i jɔrɔ n b'a dɔn tɔgɔ tɛ sɔrɔ ten a bɛ sɔrɔ gɛlɛya de kɔnɔ n bɛ min kɔni f'i ye kalo saba bi kɔfɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛna n tɔgɔ fɔ ayiwa n'i ko ten nka n'i taara i kana ɲinɛ an kɔ dɛ o tɛ basi ye n tɛna ɲinɛ i kɔ sabula n b'a dɔn i b'a fɛ ka min fɔ k'a fɔ ko tɔgɔtigi caman bɛ yen ko san'u ka tɔgɔ sɔrɔ u ni minnu tun bɛ gɛlɛya kɛ ɲɔgɔn fɛ ko u ɲinɛna u kɔ ne ta tɛna kɛ o si ye n'i tilara i bɛ n sɔrɔ so fɛn dɔ bɛ n bolo n b'a d'i ma n'i sera ne fɛ yen hali ni mɔgɔw banna i ka don n'i y'o jira sira bɛ d'i ma i bɛ don n'i ko ten ne bɛ taa so fɔlɔ n y'a mɛn

baarɔ Huh? ne yɛrɛ y'a mɛn ko musa bɛna taa duguba kɔnɔ Ah, musa wa awɔ Eh, musa filɛ nin ye musa kati jalen w'a kunkolo ka gɛlɛn musa bɛ taa duguba kɔnɔ koyi min yɛrɛ bɛ ka ne dabali ban o musa bɛ k'a fɔ k'ale bɛ taa duguba kɔnɔ ko a bɛ taa tɔgɔ ɲini na a tɛ ɲɔgɔlɔnbɔla ye a tɛ catiribɔla ye wa a tɛ dɔnkili fana da a yɛrɛ tɛ baara la min b'a jira k'a fɔ ko a bɛna kɛ tɔgɔtigi ye musa n bɛ kalo saba d'i ma musa bɛ taa duguba kɔnɔ wa musa bɛ na ni tɔgɔ ye balo ɛ an ni musa de y'an ka denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn kan yan koyi musa tɛ don ko foyi la n'a ma nɔ b'o la walayi o de tun bɛ ne kɔ o. ne y'a mɛn ko filani tun bɛ furatigɛ la o don o ko fɔnfɔnni y'o den kin aa ee fɔnfɔnni y'o kin ɛ sa fura feerela bakari m'o baga sama k'o ban n'o tɛ si in kun funun na han i b'a fɔ k'o bonida de don n ye sa kinda ye sa mɛ nin ɲɔgɔn depi n bangera n ma deli ka nin ɲɔgɔn ye ka si in funu ten k'a kunkolo k'i b'a fɔ sa kunkolo tiɲɛ na u y'a fɔ cogo min ko kun ka jugu dɛ kun ka jugu dɛ ha zirani yɛrɛ nugulen don ɲinɛ dɛ awɔ a nugu mɛn

e dun ye mun fɔ musa ye o ko la ee ko ka d'a kan ko baara o tɛ tɔgɔ sɔrɔ cɛsiri o tɛ tɔgɔ sɔrɔ ko fɔ dalilu e ye ladilikan jumɛn fɔ musa ye o ko la ne ma juguman fɔ a ye o ne ye eh, kamalennin dɔ de ka baro bɔ a ye an kɛrɛfɛ dugu dɔ la ne ko a ma n ko kamalennin dɔ de tun bɛ yen dɔnkili- dɔnkilidala dɔ de tun bɛ yen dɔnkilidala a ye san tan duuru de kɛ dɔnkilida la a ma tɔgɔ sɔrɔ a ma wari sɔrɔ don dɔ a taara bɔ a dɔnkilida ɲɔgɔn dɔ ye a taara o sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔ o bɛ ka fɛn dɔ mu a la a y'o ɲininka ko nin ye mun fɛn ye ɔ a terikɛ ko a ma n'i bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ka sanga sɔrɔ ka jama sɔrɔ i bɛ nin de kɛ a ko terikɛ ma ko payi k'ale yɛrɛ de mago b'o la terikɛ ko a ma ko ɔ nin tɛ baasi ye a ni terikɛ in jɛra ka taa an dafɛ jamana dɔ la ɔ u selen sa ɛɛ u donna kumaw ɲɛ la ka kumaw ɲɛfɔ u ko terikɛ ma sisan ko min don k'a ka na ni maa dɔ ye terikɛ ko a ma ko maa tɛ ale bolo u ko terikɛ ma ɔ k'i yɛrɛ muso kɔnɔma don ko o yɛrɛ den ye musomannin ye ko i bɛ na n'o ye dɔrɔn an b'o k'a ye terikɛ ma sɔn o ma ko baasi tɛ ko sisan ko min don ko terikɛ fana bɛ jɛn ni saya ye ko ka d'a kan ka a bɔra olu ka kow kalama ɔ terikɛ sɔnna ko awɔ ne bɛ saya ta ɔ ala nana n'a ka na ye terikɛ ma sa den yɛrɛ ma sa ɔ o yɛrɛ den fitinin ɛ o bɛ ne ka tila ka lakɔli la ɔ ne ye nin bɛɛ fɔ musa ye o n'a ta bɛɛ musa m'a to ne ta la tulo kunnadi o de bɛ ladilikan mɛn ɔ sira n'a banna ne ta ma a bɛ ala ta mɛn Nsa ala ka hakili ɲuman da bɛ min yɛrɛ bi ne bɛ an ka ci la e ka taa la ne bɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan sɔrɔ karamɔgɔ ne ser'i ma bi laada la ni denmisɛnnin tun bɛ tɛgɛlamisɛnya kɛ a masaw de tun bɛ wuli k'a ɲɛɲini nka bi ne yɛrɛ nana n ta ɲɛɲini ne ɲɛ kɔni mana fɛn fɛn ye ala b'o nɔgɔya n ye ne b'o ta ɔ n ser'i ma n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka fura sɔrɔ o la i ser'i seyɔrɔ la fɛn min b'e nɔfɛ ɲama don e mɔkɛ dɔ de tun bɛ yen ko karim a ɲininkara k'a ye fɛn dɔ ta ko k'a ma ta a y'i kali o kan o ɲama de b'e nɔfɛ nka n b'i ci i ba ma i bɛ taa fɔ i ba ye ko maa min sara ni sacogo ma dɔn a la n'a somɔgɔ foyi foyi tɛ yen u k'u jija k'o kanafini dɔ ɲini k'o d'i ma ka na n bɛ n ka kɛta k'o la k'o sir'i tɛgɛ la n'o kɛra cogo min na hali e yɛrɛ ka fɛn bilalen i tɛ sɔn k'o ta janko maa wɛrɛ ta n y'a faamuya karamɔgɔ ne bɛ sira ɲini sira b'i bolo ha ha ha ha ha

taa fo duguba kɔnɔ kuma dɔw la yala bɛ wulu bɔ kolo kan koyi hmm. ne kɔni da lankolon tɛ kuma si ɛ ka ne to n ka yala la ne taara kisɛ kelen de fɛ yen bi ko kisɛ kelen tɛ yen wa i dun tigɛ tɛ bin ka wuli kana na taa ne di maloya ma yen dɛ ma o tɛ koyi ne tun taara an ka sonyɛni ko de ɲɛɲini lajɛli kɛlen kɔ ka ban a ye saraka min fɔ ne ɲɛna o b'a yira k'a fɔ ne bɛ se an ka sonyɛni na o dun ye saraka jumɛn ye tantɔ a ko ne ma ko ko mɔgɔ min sara ni somɔgɔ ma dɔn a tigi la ko ka na n'o farilafini nin ee o bɛ sɔrɔ maa caman de bɛ sa sasugu tɛ dɔn u la wa somɔgɔ tɛ y'u la n bɛ wuli ka taa an ka musokɔrɔba fɛ yen ale bɛ su ko ale bɛ ko caman dɔn sani su ka don n'ala sɔnna ma o bɛ sɔrɔ aa sunɔ ko n yɛrɛ tun b'a fɛ ka taa ne dabaliban sira fɛ dɛ ɛ n'a fɔra mun ka kusa ni e ye e ka kusa ni mun ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ fɔ e ma ne sababu la eh, muso nin kɔni banna den sɔrɔla kɔni n'a kɛra sa ye i b'a siri i cɛ la de i b'i hakili to da la n bɛ taa musokɔrɔba fɛ yen ka na n kana n'a sɔrɔ i wulila dɛ wa n kan'a sɔrɔ i magara fɛn den kelen na a b'a dɔn ne musa taara duguba kɔnɔ awɔ ne ye nin taamasiyɛn ye e la a mɛnna o cogo di i hakili b'a la don nin min na ne nana i sigilen sɔrɔ kasi la a don i ɲɛ kelen de tun bɛ ka ji bɔ o b'a yira k'a fɔ k'i ka mɔgɔba dɔ de yɔrɔ bɛna janya i la ne ko e ye nin dɔn cogo di dɛ ne mamuso de bɛ ne kalan nin ko ninnu na i ma dɔn y'i ja awɔ ne mamuso tɛ ne kɛrɛfɛ ne kɔni ta bɛ yen nka ne ta dusuma man di a la dɛ tiɲɛ nin yɛrɛ la ne ta dusuma ka di wa kɔnɔna jɛlen don ni ɲɛnama a bɛ ne dege furuso kɔnɔna diɲɛlatigɛ taabolo ani den lamɔcogo ani diɲɛlatigɛ tabiyaw kɔnɔna na k'o la hmm. awɔ ɔ ne ɲɛ kelen min tun tɛ ka ji bɔ o ye jumɛn ye o b'a yira de k'a fɔ ko musa min tagara a bɛna hɛrɛba de sɔrɔ awɔ n'a fila de tun bɛ ka ji bɔ o tun man ɲi dɛ o tun b'a yira de k'a fɔ k'a bɛna gɛlɛyaba de sɔrɔ somɔgɔw baasi tɛ an baro ne ko e ma fɛn dɔ jateminɛ ayi kabini musa taara duguba kɔnɔ a ma tɛmɛ tile fila kan seginɛ tununko kuma bɛ sen na nka n kalenna kɔmɔ la nin ko in tɛ pan musa kunna ka d'a kan musa bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma ɔ cɛbakɔrɔ f'i ka se i da ani i dugumana la walasa k'i kisi malo ani masiba ma i hakili t'a la don min na tubabukɛ n'a muso ka mobili tiɲɛna siraba bilen da la ee n hakili b'a la fo a don f'u ye bisiki caman di an ka denmisɛnninw ma tan kosɛbɛ o kɛra ɔ n ko musa de ye ala minɛ ka taa tubabukɛ muso ka t'o bɔ k'o bin kungo kɔnɔ yen k'o kunsigi tigɛ ko walasa ale ka se ka nafolo ko baara kɛ ɛɛ a b'o kɛ musa b'o kɛ ɛɛ an ka nin bɛɛ to yen e ma ne ka faliba ye sɔgɔma da in na ɛɛ a ma tɛmɛ sanga janni kan n tɛmɛna jalaba kɔrɔ n ɲɛ bɛ fali dɔw la yen i ye yen lajɛ eh, jalaba kɔrɔ yan mhm. eh, ne bɔra yen nka n ye baabilen de ka faliba sɔrɔ yen oh, t'u lajɛ ngababa kɔrɔ ɔ oh, ngababa kɔrɔ ah, dɛ a n yɛrɛ kun sigara n ko mada la n'u bɛ taa yen u bɛ sɔrɔ yen oh, ayiwa baasi tɛ baasi tɛ eh, n bɛ tila ka t'u lajɛ sisan kosɛbɛ o ka kɛ ok k'an bɛn o la ala ka tile hɛrɛ d'an ma Naamu n mamuso ko n ma ko n ka na i ma ko muso dɔnni o muso dɔnni ni cɛ dɔnni kelen t'a la i ka dɔnni ka suma n nana ka ɲi tan muso kulusitigi muso dɔnnikɛla malicɛ fila tɛ bɛn dankan kelen filenba fila tɛ biri ɲɔgɔn da la ka ne kisɛ kelen balolen to i ka kow bɛɛ bɛ dibi la nka ni ne soma yɛlɛmara diɲɛ don o don i dolo bɛ bɔ o don i bɛ kɛ yeelen diɲɛ bɛɛ b'i lakodɔn t'a fɔ i mamuso ye k'a bɛ ka fɛn min don i kunkolo la k'a ka sabali i ma se fɔlɔ dɛ n bɛ min f'i ye ka da o kan sanga ni waati to i ka woro ɲimi ha ha ha a sira a bɛ di somɔgɔw teri baasi t'u la o ma i ma taa yɔrɔ la bi wa ɛɛ sɛngɛla fiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔ surugu k'a ja kosɛbɛ o de kama bi n ma taa yɔrɔ la n bɛ ka n lafiya n nana sagaw kɔrɔ o ye tiɲɛ ne ko sɛgɛnɛ ka ko e ma kibaruya sɔrɔ a la dɛ ɛɛ sira i t'i jɔ n ka kelen f'i ye sɛgɛnɛ ko bɛ n'a fɔ faama bocikan de barisa n'o kɛra maa si tɛ kala don i ɲin na ka bɛn n'o ye o ye tiɲɛ ye sɛgɛnɛ ko a bɛ kabila min na bɛɛ b'a dɔn nka n'i tun sera k'i dabɔ sɛgɛnɛ ko la o tun bɛ diya ne ye kosɛbɛ

i b'a dɔn maa kanubaga n'a ye tɔgɔtiɲɛ min sɔrɔ a kanumuso b'o sɔrɔ siga t'o la sɛgɛnɛ ka tununi ne y'a mɛn ko musa nɔ b'a la o de la n wulila ka na se yan bi komi e ye filɛlikɛla ye e bɛ dɔnni kɛ i ka n dɛmɛ mɔgɔ kanubaga mana tɔgɔtiɲɛ min sɔrɔ a kanumuso b'o sɔrɔ dɛ o ye tiɲɛ ye a fɔra k'an ka ɲɔgɔn sutura i m'a ye hali moriw b'a fɔ ko lahara ko bɛɛ bɛ wele ba tɔgɔ la n'a sɔrɔ an tun bɛ wele an fa tɔgɔ la dɔ tun bɛ t'i jɔ dɔ kɔrɔ k'a sɔrɔ o t'o den ye an ka nin ko in to sutura la n bɛ mun f'i ye mɔgɔw y'a kɛ tan mɔgɔw y'a dɔn tan o bɛɛ to yen hɛrɛ kun b'i kan kunkɔrɔta kun b'i kan sankɔrɔta kun b'i kan kalo saba dɔrɔn i bɛ yɛlɛma don i ka maaninfinya la walasa o ka sabati i b'i jija zaban min falenna ka yɛlɛ toro la walima ka yɛlɛ zɛrɛnijɛ la i b'o ɲini k'i ko la baasi tɛ n y'a mɛn e ye min fɔ an b'a kɛ ten ne bɛ sira ɲini sira b'i bolo